igbo bụ igbo igbo ndị ọma na-anụ onu m taata bụ eke eke izizi n'ọnwa septemba 2024 ee biko a sị ikwu amaghị ibe ezi ya were onu m malụ onye m bụ ọ mụ bụ eze obi a nwa afọ ihiala lokal gọọmenti nwanne m nwoke na-anọ m n'akụkụ bụ Okwuluọra Ichenku nke mbụ n'ana Mbọsị Ihiala lokal gọọmenti Ichenku nnọọ taata bụ eke a sị m gị nnọọ Ibrahim nke ihu gị dị ntu a butuo ee otu onye kpọbara na fon wee sị na o nwere ihe ị chọrọ ịkọsara m n'ihe na-eme n'obodo a bụ Indonesia e wee m sị gị gbaghara na ọ kwanụ business activities na ana m enwe efe na idle man is a devil workshop ee eh, biko enwere m nzu ngọ bisa nzu aka na aka mara nzu ada ama uri biko a sị m ka ka m wepụtara gị taata bụ eke mm. ka ị were gwa igbo bụ igbo ihe ọ bụ ihe na-eme n'obu n'isi m n'indonesia na-akpọ gara gara nke ikpeazụ a a sị na ọsọ na-agba e wee m na-ajụzi nge dị ya nge na-eme ka m were m ose ntara m ose m sogara okwu ọfụọ ka ọ dị ka Ejechukwu Mm. Ee, Egwu na Igbo bụ Igbo na-anụ olu gị. em, eze dibịa Ee, ọ mụ na Jakarta iyi ka iyi nke ikpeazụ a oke nwa dị ala m n'ụbe m nna ochie mmụọ birikwa biri nwa m ihe aka kpụrụkpụ ka m kpụrụkpụ ọfọ ee ihe m bịara ịkọrọ gị bụ Mm. oge m ji abịa bụ indonesia Mm. ihe m na-anụ bụ ka obodo siri maa mma Ka ebe eziokwu obodo atọka nna. na obodo bụ obodo jupụtara na mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ Oyibo kpọrọ ya land of honey and milk. ya Mm. ele anya obodo rugbere ndị m fụkwara o goziri e wee sị ya o na ana m abịakwa ejerezie m bịa obodo a o nweghị ihe m fụbitere ihe ha karịa m ahụ nke bụ eziokwu bụ otu ihe ahụ efuru chụpụkwara m nga m bi ngwanụ nke nne na na na na apatment ihe ọ- enwe mgbara nke m gbataziri ibe m bịara na ị na ya ka jiri bịa ka m biri na ibe ndị igbo ji anọ achọ m akụkọ mfadị ma igbo ma ọ bụ naijiria nnu ha nna ji na-achọ ha ibidebe m nso ebe a m bi kịta ya ka jiri gbafeta ebe a ga nọrọ onwe ka isi na ntị jụrụ m oyi ihe na-eme na ya bụ ihe a sị na enụbeela ọ bụla abịabe nkọ ruore gị ma ọ bụla ọla adịghị ka eziokwu dịghị ka a si akụkọ ọkara n'obodo a ihe ha na-aṅụ n'obodo agwụla m ike ọnya bụzi obodo ji agbaghara ya ihe ọṅụṅụ ịghọta ihe na-agwa nke ka ha ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri ma nke a na-akpọ loud igbo ma nke nwanyị nke ekolimi ile ara anya ọnya ahụ egbegasa ka ọ na-achọ ewe ewe ara n'indonesia dị obodo a anụ aha nwa ṅụcha e wee na-akwụgheri

aṅụcha wee tụrụ asụsụ m ji aghọta isi ala ọ dị ya kpofu ka ama m na ihe ọ nụrụ jiri apụtara ajụ m ọnwụ kpuchi umbrella cover ya o e ji eme umbrella igbo ndị ọma na-alụ anyị ee ụnụ arụ na na-asị na ikwu amaghị ibe ezi ya a sị na onye eziokwu agaghị alast mana a sị na nke ikpeazụ ya na onye eziokwu ya last icheku a sị na ka ị bịa bịa kwupụta okwu a ka igbo niile nụ a sị na onye nwetara vidiyo share vidiyo ka ị na-eti ya vidiyo ka ị na-akpọ nwa gị maọbụ nwanne gị nọ indonesia ka ị jụọ ya ka e ka o si nọrọ ihe ọ na-eri na ihe ọ ja na-eri maka na nke mkpụrụ mmiri a akpọ nọọsụ na ala igbo ka ọ dị ama na ọ bata n'indonesia ha jikwu poison abatakwu a na-egbuzikwa onwe ha nke ikpeazụ mana anyị sị onye gwuru ala na ọ ya dakpuru n'ime ya aka ọrụ m n'ihe ikwu kịta bụ ịgbasa vidiyo eji m post ya ka igbo m igbo share vidiyo ka ha fụ na obodo a bụ indonesia nnele anya wee lụ na ọ nwere i nee m anya ị fụ na adị m busy i nee m anya nke ikpeazụ ị fụ na adị m busy ana m emere onwe onwe m business akụkọ a na-akọ mana ntụbụ n'ibi na-etikpute mkpu a